Iyitu ndi wikendi yoliritsa kwambiri, misozi yosatha kwathu tikukambatu za imfa yomwe siikuchoka pakati pathu. Tinasiyanatu mu nyengo ya Khrisimasi ndi mafuno abwino a Khrisimasi, komatu kuona wikendi imfa zosaneneka. Mmalo mosangalala tikungolira kumangolirira lirirabe. The hive band ndekutitu band ya Eli Njuchi onsetu anthu 5 kutisiya pakamodzi ndithudi psyiti kodi tilire bwanji ifeyo. Kuchoka pamenepo tikupatsaninsotu nkhani zina ngati ku Kasungu. Enansotu kutisiya kumeneko atabaidwansotu ndi mkazi waketu mnyamata uyo. Zosayenda. Ayi ndithu mwina tiyambe ndi mwambo umodzi wa maliro mmene zinalili madzulo. Uyutu nde akhala ndithudi Vincent Mkwinda Kingston. Iyeyutu ndi zoona kuti thupi lake limaikidwa m'manda mwaulemu cha ku Mangochi uku. Zomvetsa chisoni zokhudza. Tionere limodzi.

nthawi ino ndi nthawi yakuti tiyale nkhata ndi condition imene ilili tiye tiyesetse kuti tipangize changu nkhata yathu yoyamba Atiikira ndi anthu awiri ndipo kubwere nkhata ziwiri, mkazi wa malemu ndiponso mayi ake a malemu Vincent.

ndi azichimwene ndi achemwali awa ndi stephen stewart luse ndi yamikani komanso abwere mrs gomani ndi mrs boma ndiponso agogo a kingston nkhata zitatu Eh, linda nso abwere stewart linda luse ndi yamikani azimayi nkhata

nkhata yathu yachitatu adzatiikira ndi oyimirira a president a dziko lino

Pepani, pepani kwambiri apatu sizinayendepo ayi ndithudi amaonekaso kuti anali mnyamata wachichepere ndithu asanadyereretu basi kupezeka zonena kuti moyotu ndikumatengedwa mopwetekaso chonchi ndetu nthawi zina zake kumakhala pansi kumalingalira kunena kuti kodino zokhala bwanji? Kodi ngoziyo motse zinachitika motani? Ayi tithokoze kwambiritu Steve amene amapanga cover ku Fox Malawi News 18 eya channel chimenecho anatipangira cover bwino mmene zinayendera ndipo tingotengako ka lipoti aka pang'ono kuchoka kwa iyeyo. Steve ulemu wanu pogwira ntchito yolemekezeka kuchoka ku Fox News Malawi 18 kumeneko. Eya, tionere limodzi apa kuti atipatsa zotani Steve. Makosana posatiratu imfa imene yabwera chifukwa cha ngozi imene inachitika dzulo pa Chitale cha pa Senzani apo, kumeneku ndi ku Ntcheu, imene yatenga miyoyo ya abale amene amayimba ndi Eli Njuchi. Pajatu abale amenewa amapita ku Lilongwe kuchoka ku Blantyre kumene a Eli Njuchi anakonza mwambo wa nyimbo umene amafuna ukachitikire ku BICC ku Lilongwe kumeneko uja amautchula kuti The Hive Experience. Paja anthu amenewa onse in total analipo 5. Galimoto imene amayendera, Nissan Tiida, inadzaombana ndekuti ndi Hilux imene imayendetsedwa ndi a. Ezekiel Matibiri amenewatu ndi nzika ya dziko la Zimbabwe. Ndeno posatira ngozi imeneyi anthu amenewa anatengedwa kupitisidwa ku chipatala cha Balaka kumeneno anakalengeza ku chipatala kumeneko kuti mwa anthu amenewa anthu folo ndekuti anali atamwalira kale nde mmodzi paja anayamba kulandira thandizo la chipatala mwachisoni anapeza zoti atisiyaso dzulo lomwero ndetu paja maina a abale amene atisiya pa ngozi imeneyi ndekuti ndi a Wilfred Kapengule, Vincent Mkwinda Kingston, ndikuti pali ena a Raphael Chisonga, a McFarlane Banda komanso a Elvis. Chabwino mmene tamvera pamenepo ayi uyotu anatifotokozera bwinobwino mmene zinayendera. ngozi zosakhala bwino ayayayaya sizinayende olo pamenepa kuchokatu pamenepo tatiyeni tilowereso kodi ku Mthunzi kunali zotani ndipotu kumeneku tikukamba zonena kuti kunalitu mwambo umene amakatenga matupi a anthu awiri amene atisiyaso pa ngozi imeneyi Imwetu mmodzi mwa iwo ndi Macfallen Banda komanso ndekuti winayo nakhala Wilfred Kapengule Jr. Amenewatu ndizoti matupi awo alowasotu mmanda ku Blantyre dzulo. Tionere limodzi zinali motani kodi apa?

chabwino aha zosayenda ah zosayenda olo ndi pang'ono pomwe pepani kwambiri kuchoka pamenepo tiyende mozikoka malinga ndikuona kuti mphamvu tilibe imfayitu yatigobodola m'mafupa kutisiya opanda nyonga tupitatu ndithu ku kamuzu university of health sciences ku Blantyretu komweko ndipo dzulo kunalitu mwamboso otenga thupi la Raphael Chitsonga mmodzisotu mwa amene atisiya pa ngozi imeneyi ah, sizinayende

Pakamwa pakusowa kuti no kodi pachoka zotaniso imfatu yopwetekayi tingangokambatu kunena kuti Raphael chitsonga akhala akuikidwa mmanda leloli ku HHI ku Blantyre kumeneko ndiposotu mmodzi mwa amene atisiyaso pangozi imeneyi Elivase Muyaba nayesotu alowa mmanda lero lomwe lino ku HHI pamene nde kuti Vincent Mkwinda Kingston ameneyotu tikuti walowa mmanda dzulo ku Mangochi, ee tinaoneraso video yake takupatsani, Pamene nde kuti apa tilowekotu makamaka ku manda a ku Stella Maris ku Blantyre komwekotu kumeneko makamaka pamenetu Macfallen Banda amayikidwaso m'manda iyeyotu anali katswiri kumbali yokanyanga nsambo mu The Hive Band imeneyi

Achibale amenewa makosana tingathe kutsimikizirana kunena kuti anthuwa analitu achichepere okhaokha kuluzatu young generation generation ya achinyamata tingamakhalenso bwanji nkumanena kuti achinyamata ndi atsogoleli amawa pamene tikupita leloli pamene miyoyo ikutengedwa leloli. Mawalo sitifikako nde tikhalaso bwanji atsogoleli amawa mtundu ukuonongeka zosakhala bwino olo ndi pang'ono pomwe. Pepani kwambili anonse amene imfa imeneyi yakukhudzani mwa direct kwambili achibale nonse komaso ndekuti mwina Eli Njuchi ndi ena onse amene anazungulila The Hive Band, band imene ndithu inali yaluso kwambiri amene matsatira zamayimbidwe akamamenya pa stage paja zabwino zabwino zija luso lawo tidzalisowa kodi ino nde kuti basi dzikoli silinagwedezekeko ndi zimenezi iyayi zinagwedeza dziko tu osati masewera kufika ponoti ngakhale Peter Mutharika tsogolo wa dziko lino anatumiza uthenga kunena kuti "Ah, sizinayende apapa dziko ndekuti laluza anthu aluso anthu ofunikira komanso ndekuti kupepesa kwa mabanja oferedwa ngakhalenso Eli Njuchi kumutsimikizira kuti sali yekha iyayi Dziko tikulira naye. Tikuliratu imfa za abale amenewawa omwe atisiya pa ngozi imeneyi. Chabwino tikambepo apa mongokumbutsana kunena kuti kuli buku lomwe limatchedwa K53, buku lodzala ndi malamulo a mmene tingayendetsere pansewu kuti tidzipewa ngozi. Ngozi imeneyi pasezani pakunenedwapo pamakonda kuchitikanso ngozi pamenepo malo ake omweomwewo chifukwa pa, ndi pa kacurve choncho ndipokhota e, ndithu ndipokhota pamenepo ndekuti ena akakhota adumpha msewu lane ina akagwera mu lane ina basi ukaombana ndi galimoto zina ngozi Ayi. Mwina malo amenewo tatiyeni tapapangeni mark tikamafika pamenepo tidziyendetsa mwa slow kwambiri mosamala kuchepetsa speed mosamala pang'ono pang'ono mpakana tidutse pamenepo kuti mwina izi zisamachulukire komanso takuti k53 imakamba kuti kuti ndi speed yanji yomwe tikuyenera tiziyendera m'misewuyo e, malinga ndi kuona kuti tikati tizithamanga kwambiri tiluza control zotsatira zake ndi zimenezi ndithudi ayaya sizinayenda pepani kwambiri mulungu ndi amene amadziwatu ndithudi kutonthoza mitima yosweka Nde atonthoze nonse amene mitimayi yasweka kwambiri mwinanso kuposa Ife pamene tikuulutsa nkhani imeneyi. Ndingakutsimikizireni ine ndimalekodabe misozi ikugwa chifukwa chonena kuti ndikayang'ana video imene ija ya uyu vincent kingston uyu ayi zomvetsa chisoni kuona mmene makolo akulirira mitima yosweka ayi mulungu ndi amene amadziwatu kutonthoza ndipo akutonthozeni nonse kukupatsani mphamvu kuti mudzukenso ndithu kunyamula moyo kupita patsogolo pamene mukumusunga Vincent komanso achibale onse omwe atisiya mmitima yanu mpakana kalekale. Chabwino tikambekonso nkhani ina yomwe inachitika ndekuti kumenekutu ndi ku Kasungu nakonsotu mukuona chithunzi chimenecho kunena kuti kumenekonsotu kunalinso zovuta. Ndipotu ameneyu analitu Yenaya, mnyamata ndithu, inde wokwatiwa. Chomwe chachitika n'chonena kuti waphedwatu kuteko mwankhanza ndi mkazi wake ku Kasungu kumeneko, m'mudzi mwa Bondo. Izitu kumatipangitsa kuti tidzifunsa mafunso mukuti waphedwa ndi mkazi wake zinakhala bwanji kuti mpaka mkazi akafike popha mamunayo? Akuti chifukwa chake nchani? Iyaya malipotiwo akukamba zonena kuti wamuphatu kuteko chifukwa cha nsanje mkaziyo anali ndi nsanje kaya mamunayo sanayende bwino Basi nsanje mkaziyo mpakanatu kumupha zosayenda olo ndi pang'ono pomwe ayi izitu nde sizikuyendapo aah ayaya n'chake timakamba zoti weekend yolilitsa yopweteka kwambiri ndi misozi yosatha mulungu akutonthozeni nonse amene mwaluza mwa direct kwambiri pepani pepani kwambiri akuti.